chitira zisaname magaye singazisekerere singazisekerere mwamva simungampase munthu amene uja udindo umenewu a Chakwera mwatilakwira tinamenyatu nkhondo ife mmakhala anthu mmanyumba mwanu ife mwapanga fight this panopa chipanichi mukuchite mukuchiseweresa mwamba kutiseweresa achinyamata ife tikumakhala chete enafe sitinadyerere we don't care komano we love this party kulibe saba zoti wina asapezeke alipanga remove munthu kulibe let us talk za mind ma mind mwa trava kwawa ine sindimayankhula pa group panopa koma iyokha yapweteka ah sinaganize pamene izizi zokha
ndimene navicha ndankhumwa issue yake ndiyo ndimene iyi ifenso mafana sitikulola zoti udindo umene Chithyola atenge ndi apa paja amatchuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi aganyu samatchuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi anyamata aganyu amabhuka aja atibhukiradi ife anyamata aganyu Chithyola udindo umene sakutenga udindo sumagula ndalama sizitheka sizitheka mwandimva eti anatiphera kale zinthu zambirimbiri panopa mavuto ena amene tinawo forex mdziko muno munalibe fa cha galu ameneyoyo ndiye muzikamupatsa leader of opposition fe am I stupid akuluakulu Chithyola sakutenga udindo umenewo afuna asafune mwandimva eti mcp siyogulisa mwamva eti mcp siyogulisa chipanichi simugulisa mwandimva eti mapulani anu onse alephereka amene mukupanga mwandimva chipanichi sichogulisa ndizopusa zimenezozo panopa tili munyengo yoti sitingamafune munthu ogona kuti akhale kutsogolo kwathu mwandimva eh? mcp is not for sale iye uja si wachipani ndipo anangobweresa si wachipani cha malawi congress party nthawi ya bingu so anali director anali director mwandimva anali director nthawi ya bingu musaone ngati anyamata a mcp sitimaziwa zimenezo musatipange zoti tikukumbeni chipanichi sichogulisa abambowa si a mcp mwamva anangobwera chipanichi sichogulisa Abambo amanyi
musinthe musinthe kumekoko musanatulutse olo pa zatipiwe wake asanalembe musinthe kumekoko ndipo mukambirane za nzeru malipoti ma vn wo afike kwa munthu wamkuluyo ife zopusa zino sitikupanga nawo ndipo usapeze kuti omatipanga ma remove apapo ife tikuyankhula za kukhosi kwathu ayi ndipo usatheke zimenezozo sizikutheka ndipo dzina limene mufufute muikeni Mkaka pamepopo ikani anthu ena pamepopo Mkaka aime pamepopo osati zanuzo ayi
komano izi zino guys zofoyira tunatu enafe timakhala chete timalephera kuti tiyankhule koma guys ngati dzina mukutchu ife timafuna leader of opposition woti akayima mparliament muja anthu azidziwa kuti he mwaona dpp yayikatu speaker munthu wamisala chimunthu choti chobalalika ngati chimenechacho Suleman ndiye mukampase mukayike kumene kuja leader of opposition ku foti ali ndi- foti amayigwisa ntchito ndalama Aha, koma guys eh? ah, sitili serious akuluakulu sitili serious sali serious a Chakwera ngati afuna chiuno achimalize chipani angonena basi Aa sizoona amwene pamene pajapa tinene zoona pamene paja pamafunika leader opposition wa munthu wovu- wo- wokwiya kwambiri osati munthu wadyowo yayi mwavesa ali ndalama iyi ndiye chithyola ali ndalama ndalamazo ali nazo koma udindo wawo leader opposition sungaye su- sukumuyenera ndipo olo su- sizoona zimenezo mwavesa sagwiritsa ntchito ndalama koma gwiritsa ntchito munthu kuti munthu ndi wa- ndi wamakani wa mtundu wanji kuti pamalopo akapikisana nawo anthu a dpp wo Ah, inu ndalama ndalama zi- zi- zi- ndalama zi- zikuyenera kukhala ndalama zigwire ntchito osati ntchito yake ngati imeneyo yayi
ngati zinthu izizi inu chithyola anakanika ku minister of finance komweko anakanika iwe brown ukuziwa uli ku trade anakanika chithyola ku trade mwandimva kumene cha ntchito anakagwira ndi vitumbiko ku trade kuchako chithyola anakanika ku minister finance ndi wes mango signer ma documents ifota atenga ku 10% asatangulitsa zinthu za kumbolo mdala ameneyi dala chiganizo cha president tonse tochilemekeza mwandimva tinalemekeza kuti chiganizo cha president ponena kunena zonena kuti tiluluke boma tonsefe tisakufuna iwe ululu umene unamva nthawi imene ija president avomereza zonena kuti achakwera taluza chinthuchi ndi ululuso umene ife tikumva poona nyasi zoti congress ikupita kuthawa m'manyumba chifukwa cha zopusa zomwe zidachitika pa 16 zijazi mwandimva izizi ndi zopusa zidachitika pa 23 mwandimva kulengeza kunena kuti kuvomereza pa 12 ndi zopusa anyamata panopa akusowa mtendere akuthawa m'manyumba chifukwa cha nyasi ngati zimenezizi tifuna tipeze munthu oti azitidifenda osati munthu opusa iye ayikaganizidwe kuganiza kuku akopusa ako chipani chichi osamako pakaziganizo mwanokha

mwandimva pano basi mupitilizabe manyi awa mukupanga apa pawa muganize kuti chithyola iwe chithyola analephera zinthu zambiri mbiri zambiri mbiri zambi- kumatosowa kumatosowa even ndalama ina iliyonse kubanki kujaku munthu opusa dere muzikanena akakhale leader of opposition ndiye zopusa inu a dpp achita akutengerani musowa akutengerani jolobala akutengerani sulemani okhaokha masaveji amene mmaona masaveji mungatenge munthu ichi chizakhala chitsiru
koma zoti tidzibwera pano nkumatukwana azitsogoleri nkumamutukwana chithyola za mkabudula zindikirani kunena kuti zimenezo tsono kothera kwake nkogwirana mashati tokhatokha koma zoti mudzimtukwana chithyola za mkabudula zimenezo ndiye sitilolerana zili ngati munditukwanira bambo anga chifukwa chithyola ndimatenga kuti mbambo anga ineyo apurezidenti achakwera ndimatenga kuti mbambo anga ineyo azitsogoleri achipani ndimatenga kuti ndi makolo athu ndiye inuyo mudzitukwana Udolo wake wotani omatukwana omatukwana za mkabudula za za atsogoleri. Eh tikudziwa ngati inuyo munyasidwa nazo imvani mmenenso ankanyasidwira anthu inuyo ma- mabwana anu aja atapatsidwa mipando anthu ankanyasidwanso ngati mmene munyasidwira apamo. Eh koma zoti mudzitukwana za mkabudula za bwana zimenezo sitilola. Eh to achimwenetu tiyeni tilemekezaneni. Ngati mufuna zoti tidzingolankhula tidzilankhula zinthu zina osati lankhule zoti tidzintukwana munthu zotukwanazo ndiye sitilola.

iweyo nthawi imene unkatukwana achimwendo alipo amene ati akuuza zoti simugwirizanapo nthawi imene unkatukwana achimwendo ayinanso amatenga achimwendo ngati bambo awo kumene mmene iweyo ukuwatengera achitchola ngati bambo ako ndimenenso ena amatengera achimwendo unkatukwana aja
koma dziwani kuti sizingatheke zimenezo ngati apurezidenti asankha asankha basi e, zimenezo sizingatheke ngati apurezidenti asankha asankha inuyo mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchotsa chiganizo cha apurezidenti mphamvu zimenezo mulibe e, Osati mubwere apa nkumatukwana, lemekezani, lank, tiyeni tilankhulaneni zina, koma umachita otchula mpakana zimenezo mzakudya kuti umatchula za mkabudula. Aya, kumeko siku si, si chiganizo chabwino. Inuyo ati- inuyo te zanda iweyo tendi munthu one kuti woganiza bwino bwino. Chabwino munthu azitukwana bambo ako, munthu azitukwana ena ake pakuti ungamamve bwanji mu mtima mwako? Eh? Tiyeni tilemekezaneni. aa chitchola mukuntukwanayo kuti Chakwera mukuntukwana ali ndi ana ake mwamva ali ndi ana awo anawo ndi ifeyo ndiye zoti muzitukwana anthu ife sitingaloletu zimenezo tikudziwa kuti inu adakulembani ntchito anthu omwewo anthu omwewo adakulembani ntchito kaya akukutumani kaya akutani koma ifenso sitilolanso eh sitingalole mapeto ake tikagwirana mashati kumene tingakumane tiye tikakumana kumene munena kuti kokakumanako aa zachibwana achani
musabwere pano kutikweza ma bp chifukwa ife ndi nkhani yotukwana ifeyo pa public titomenya nkhondo imeneyi simungatifunenso iyayi ngati m- apanga chiganizo kuti wakuti ndi wakuti tivomereze palibenso zomati ngwiyo ngwiyo ngwiyo ngwiyo zimenezo sizitheka iyayi kozi anthu ena analankhula anthu ena anadandaula nthawi imene inunso munkasangalala musakhale ngati unena kuti ah, zachitika lerozi kapena zachitika liti zakubhowani iyayi nde tisaone wina akutukwana chithyola chifukwa kumene mukupita anthu tsopano nkopita kunena kuti timenyanepo kapena tichitirane nkhaza chifukwa tili kunkowawa simungamakane munthu wabwino ngati chithyola nkumapanga zanu zopusa izo ndiye iyayi sitivomereza iyayi